aw ni yankuma bi ta ye kɛlɛkɛlɛ mugu bɔ ye ne yɛrɛ bɛ n ka kɛlɛkɛlɛ mugu bɔ cogoya min na ka kɛfɛnni minnu fara a kan waasa a sankɔrɔ ka ta an b'o de kan bi kɛlɛkɛlɛ mugu ale kɔni bɛ dumuni diya maa da kosɛbɛ aw bisimila An ka kɛlɛkɛlɛ mugu jalen ɲuman n'a y'i diya i yɛrɛ bɛ se k'a san k'a ja i n'a fɔ ne ye n ta kɛ cogoya min na une semaine bɔɲɔgɔnko kɔni n'o ye dɔgɔkun kelen ye a ka kan ka ja an b'a kunkolo yanfan in bɔ a la maa dɔw t'o bɔ a la yɛrɛ maa dɔw b'a si n'o ye ten don nka ne b'a bɔ a la N bɛ k'a kɛ ni lɛfɛ in kɔnɔna na waasa k'a faamuya k'a fɔ ko ko kɛlɛkɛlɛ mugu silen kɔni tɛ kɛ bɛrɛ foyi ye aw yɛrɛ ɲɛ t'a la an y'a kunkolo bɛɛ bɔ a la fo k'a ɲɛ an bɛ kɛfɛnw fara a kan sisan ka sɔrɔ ka t'a si karidamomu y'a sankɔrɔtalan dɔ ye arabukan na n'u b'a fɔ ko hɛl ne kɔni t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na o den fila bɔɲɔgɔnko i kana n'a caya dɛ hali n'a ka ca i bolo ɲana a kasa bɛ bonya a ma kojugu nin ye anis étoilé ye maa caman ye ne ɲininka o tɔgɔ la bamanankan na tiɲɛni yɛrɛ la n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na n b'a dɔn faransɛkan in de la ani arabukan an b'o dɔɔni k'a la den kelen bɔɲɔgɔnko o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bɛnɛfunti fana den fila ɲɔgɔn na k'a la aw bɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ k'a bɛn aw yɛrɛ sago ma ne kɔni b'a bɛɛ dɔdɔɔni de k'a la waasa a kasa kana na bonya a ma kɛfɛn sinta laban ye loriye bulu fila ye N'a sɔrɔla i bɛ kɔkan siniko ma nɔgɔ i ma i b'a don blender kɔnɔna na ni dɔw b'a fɔ ko migisɛri ne bɛ n ta kɛ nin de kɔnɔ k'a sin dɔdɔɔni nka n'i bɛ so i t'a di mansintigiw ma i ka duuru d'a kan olu k'a sin an b'a bɛɛ sin sisan fo k'a ɲɛ an y'an dɛmɛ dɛmɛ fo k'a sin fo k'a ɲɛ a sinnen filɛ nin an b'a tɛntɛn sisan n'a sɔrɔla tɛmɛ kalite min ka di i ye k'i b'a fɛ k'a si n'o ye ɲɛmisɛnnin ne y'o de ta n'a sɔrɔla hakɛlamani ka di i ye i bɛ se k'o ta maaw ka goût tɛ kelen ye Tɛntɛnli sela a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ mugumanfɛnw fara a kan sisan nin ye ɲamaku kuyɛri fitinin ɲɛ kelen ye i b'a bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma poivre mugu kuyɛri fitinin ɲɛ kelen sunbalamugu kuyɛri fitinin ɲɛ fila ale b'a timiya kojugu an bɛ sɔrɔ k'a tɛntɛn An bɛ kɔgɔmugu k'a la sisan i bɛ kɔgɔ k'a la k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔla ko kotimiman wɛrɛw b'i kɛrɛfɛ k'olu ka di y'a la diɲɛ jan bɛ koyi i bɛ se k'olu fara a kan olu tɛ baasi ye i n'a fɔ layimuguni dɔɔni mɔgɔw ka goût tɛ kelen ye Waasa a fariya kana na kabako da i kan, tisoko ni fɛn ninnu kana bɔ a la ka caya, i bɛ situlu k'i nun kɔnɔna na depuis a daminɛ. Wa fana tuguni, i bɛ sɔrɔ ka mana don i tɛgɛ la. Maa minnu bɛ k'a fɔ nin ɲɛ bilen tɛ dɛ, a y'a jɔ n ka dɔɔnin da aw nɛn kan aw k'a lajɛ n'a sɔrɔla a ka farin. A ɲaaminen ɲɛnen an bɛ fɛnnin dɔ ta a kɛra butelini ye o manama o buteli yɛrɛ ou bien ni tasani dɔ de b'i bolo kɛrɛfɛla la a bɛɛ ka kan a k'a mara k'a ɲɛ dɔrɔn an b'a ani ta k'a kɛ o kɔnɔna na ne m'a fɔ ko a sinen tɛ kɛ bɛrɛ ye a bɛ bɛn nin butelini ɲɛ fila de ma A bannen ɲɛnen filɛ nin ye n bɛ ni maana bɛɛ fo diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ aw ni ce aw ni baraji tulomajɔ ni lamɛnni na ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ